Amwene just like I said thank you very much kwa wina aliyense amene munandipeza ku inbox nkumandiuza kuti ndionere video interview ya Brenda eh amayi aja ku Mzuzu amene a MRA analanda katundu ine nadabwa kuti ah, kodi anthu amukukamba za interview imeneyi chachitika ndi chani kuti nkhani yake ndiyo ndi chani and today when I woke up it was the first thing for me to watch from bed eh? and amwene ndimapsa nayo mtima Amwene story ya munthu ija yomakupsetsa mtima eh? Amwene 10 minutes, 10 minutes, not even 10 minutes, 5 minutes kumva story ya amayi aja. You could see ndi mayi wachitsanzo. You could see kuti this is a typical mother uh, amene wanzeru eti wanzeru very eloquent nzeru zachibadwidwe zachibadwidwe eti eh, what discipline and akam- akukamba za banja lake how they started business as banja kumachita kunena kuti this is every man's dream eti this is every man's dream pamene pa zaka zino pamene anthu akudandaula za azimayi kungoononga ndalama za azibambo azimayi amene they, they want materials eti eh, basi wasting money on materials zinthu zina zake this was a woman who willingly chose simplicity with, with, with her husband kumakhala pa rent ponena kuti ali atsikana ena akanazinga khale ndi kumene kukweya right but a woman amene ali ndi destiny amene akudziwa kuti ah, amwene anti brenda hey, eh, anti domina anti brenda ah, perfect perfect perfect eh, a perfect woman Hey, perfect woman. Um, bless her, bless her family, bless bless her kids. She's a mother to four kids. Hey, bless bless her family. Now, story yawo ayamba kukamba. Ndinali ndi chidwi amwene kuti ndiyimvetsetse. Chifukwa choti anthu adandaula kale and I was like ndimve kuti kuti nkhani kuti bwanji. I was even angry when the interviewer started interrupting her asking some questions enanso ine mafunso adule yayi amalize nkhani tiyimve. Hey, was I the only one? Inu, inu bwa? Simumapsa mtima ndi interviewer uja? yes, of course, eh, interviewer uja did a good job. Eti, he did a good job. Eh, she managed, he, he he managed kuipanga control interview ija komanso sikuti anangowasiya kuti azingolankhula iyenso nkumalira nawo ya iyeyo amakhala professional I, I, aise dzina lako kaya ndani landira maluwa ako eti mm. timapsa mtima ukamawadula chifukwa chonena kuti nkhani ija tinali nayo timafuna tiimve mwamsangamsanga so anything ukafunsa china chilichonse chimakhala ngati ukuchedwesa komano you did a good job very professional kuposanso eh, anthu ama tv ena ndi ena ah, ama news ena ndi ena interview ija yes anyway story yawo tsopano yapanga expose zinthu zimene tikuyenera tizizipanga expose tikunena kuti amalawi amalawi amalawi people can get rich ndi financial discipline and hard work you work hard you let god do the rest you work hard you let god do the, the rest people can get rich working hard eyetu ineyo ndi anthu amene timatsutsana nawo pa internet amene mumandimva ndikutsutsana nawo kapena amafuna azitenga ma, ma video anga out of context eti Timatsutsana pamenepa zomanena kuti amalawi sitingalemere through hard work you understand zomanena kuti amalawi sitinga sitingalemere through hard work zomanena kuti sungakhale millionaire through hard work ndinanena kuti ah, people who work hard eti akuchita zinthu bwino they can get loans they can repay back their loans and, and, and end up having loan free credit free iwo nkukhala mamilionea mabilionea bwinobwino it takes time koma you it takes discipline nkumagwira that woman that was a perfect example komano muone kuti amalawi kupangana prevent tokhatokha kuti mmalawi sakuyenera kukhala hotel zinayambira pati kungobwera ku Mzuzu kutsegula shop mmene atabwera ku Mzuzu nobody cared apanga business yanji nobody cared until she acquired malo ndikutsegula hostel yawo ndipamene akuyamba kubwera akuti aku, aku, aku immigration kaya amachita kutumidwa eh, nde timafuna tidziwe status yanu kuti status yanu mapepala anu kodi inuyo muli ndi work permit kapena muli ndi permit yanji yokhalira mdziko muno mbava amwene mbava zabwera that's how they do ndi ma foreigners aja amapanga choncho ma foreigners aja kenaka ma foreigners aziwapatsako ndalama basi ndi aziwapanga protect ma foreigners aja so they wanted to try Brenda this lady chimodzimodzi inu mzimayi uyu uyu waku Thyolo uyu mzimayi waku Thyolo uyu osapangako nokha background check yo bwanji musanabwere kuzamfunsa at least Musanabwere kumazaziyalusa choncho amalawi amenewo akuti mmalawi nzawo mzimayi wachimalawi sangapange own zinthu ngati zimenezo zabwino ngati zimenezo zazikulu ngati zimenezo sangapange that's the logic tu that's the logic mzimayi sangapange wachimalawi sangapange own business yaikulu ngati imeneyo kumakhala shoulder to shoulder ndi amwenye you see this logic yathamangisa amalawi tonse mu Limbe mu Limbe muja munali amalawi mmene mujamu yathamangisa amalawi tonse akufuna mukhale amahomedi okhaokha amahomedi okhaokha lero nde mwazaza ma china ma china munalibetu mbuyomu abweramo mu limbe muja apeza peza malo kuti munthu wa chimalawi apeze malo omwewo kumthamangisa you, you, don't, you don't wonder kuti a chimalawi ama- sampezeka bwanji eyetu kuchoka amenewo apolisi ndi a city together harassing a woman harassing her and they are sitting together akuti si awo yayi akunama amenewa business imeneyi atiuze business ndi yandani business ndi yandani kuteroko n'nayamba kuganiza kuti awa kuteroko nditati ndapita ndakayambisa business yanga eh zo ma, ma dreams anga omwe ndimakhala nawo aja kuteroko ndizakumana ndi zimenezi eh anthu azayamba kunena kuti iyeyu ndi ndani mwakuti mwakuti mpaka kukupanga harass kukumanga kukasiya muselo ah. and then MRA comes at the end

and if you're doing the right things tikupanganinsoni expose kuti tikupangani tibweresa we will shine a light on you i hope some people amene muli ndi maudindo mukonza zinthuzi that woman needs to get her business back she needs to get her business back she needs to be compensated come on tatiyeni tizikondana amalawi tokhatokha tatiyeni tizikondana amalawi tizikonderana amalawi tokhatokha osati zokukondana tizikonderana You understand what I mean? Tidzikondelana, tatiyeni tidzi, ti, tikonde Malawi, tidzikondelana kuti mm, ifeyo tikamachita bwino, Malawi yense wachita bwino. When a Malawian is doing fine, not pull, pulling each other down. Tatiyeni tidzikondelana. Ndilekezere pamenepa nkhani ya Auntie Brenda. I hope she finds uh, justice. I hope uh, I'll hear good headlines ndipo tizapanga video yosangalala kuti she has been eh, compensated all these wrongs have been righted I should say that zikomo kwambiri ndine Nesta the black teacher